bamakɔ ani a lamini a tengudugu a bolomadadugu a ka ja jamanaden bɛ fan o fan foli ni waleɲumandɔn bɛ ka kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma mali dusu kasilen don anw bɛ deuil national la ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ actualité olu bɛ ɲɛfɔli kɛ cogoya min na ni jamana ɲɛmaw ye ɲɛfɔli kɛ cogoya min na i n'a fɔla ko an fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw k'u la kunnafoni an ka dɔnta ani an ka faamuyalita la mun bɛ yen aw bɛ a ɲininkali kɛ an b'o fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ Sam Samabali la ale de bɛ kuma ninnu bɛɛ lajɛlen analyser ni ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnenw di an ma ne ni e an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogoya min na ka bɛn avril kalo tile mugan ani wolo wolonwula ba fila mugan ale ni wɔɔrɔ ma ɲininkali min bɛ bi Sam Samabali i folilen kɔfɛ Situation sécuritaire a bɛ cogo di jamana y'a confirmer ko sajo fatula ala ka hinɛ a la o kɔfɛ Kidal kibaruya bɛ cogo di gamu o situation bɛ cogo di Modibo Kone fana o situationw bɛ cogo di kuma o cayalen don ɲɛfɔli ka ɲɛ lakanako kan dakuruɲɛ kelen i nise marahaba sɛnɛ

Farafinnakaw ka sajo kamara a taara i da a dara cɛya kɔnɔ a dara hɔrɔnya kɔnɔ a dara kamalenkɔrɔya kɔnɔ ani an ka sɔrɔdasi su bɛɛ

ani marifa minnu nana ni attaque ɲɛsin a ka so ma a yɛrɛ ye mɔgɔ dɔw faga u la ka dɔw jogin aw ɲɛ bɛ bɔlɔlɔ la ko maa min ye maaw ɲɛsin sajo kamara ka so ma o ye maa ye maa min gɛnna ka bɔ fini na san deux mille douze aw ɲɛ bɔ o kuma la ne tɛna n da don a la ne tɛna foyi fɔ aw ye parce que n tun ko aw ma kunun an bɔtɔ n ko kunnafoni min b'an bolo kuma ka kan ka kɛ tele la o kuma taara kɛ tele la quand même mɔgɔ caman ye jalaki bin an kan ko kunnafoni tun bɛ anw bolo ko an ma sɔn k'a fɔ mais ko an ka kuma kɔnɔ k'i tun b'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka mɔgɔw préparer psychologiquement non mɔgɔ si kana taa ni o sira ye kunnafoni o kunnafoni bɛ yen a bɛɛ ni a fɔda de don tɔgɔ diyara i ye cogo cogo sanga diyara i ye cogo cogo n fɔlɔ y'a fɔ cogo cogo kunnafoni bɛ kunnafoni na e tɛ kɛ maa fɔlɔ ye k'o fɔ sauf si i bɛ ko wɛrɛ ɲini na ni jamana a juguya o bɛ i kɔnɔ ee minnu da ka kan k'a fɔ olu da nana a fɔ Benito n bɛ se Modibo Kone ma Mun bɛ Kidal bi kumakan min bɛ u da ko bamakɔ moribabugu bamakɔ ɲamana bamakɔ kati bamakɔ dafɛdugu ninnu bɛɛ n bɛna na se a bɛɛ ma mais an tɛ don fo an seko fitininini ka kɛɲɛ ni sajo kamara ka disparition ye a kɛlen don ka min kɛ an an kɔnɔ an bɛ o dɔn mais sajo kamara ka fatuli ye force mun fana don an na o de ka bon ni kunun ta ye kunun ni an galabu tun ye kɛmɛ naani ye bi an galabu kɛra ba kelen de ye ka d' a kan sajo taara ka désormais marche arrière désormais galabu faga désormais victoire sina ala an tɛ sɔn ka fɔ an da la o yamaruyalen tɛ anw ye bilen o haramuyara anw kan de sajo fatulen nin kɛlɛ la tagaɲɛ nin kɛlɛ kɔnɔ ka nin kɛlɛ jɔnjɔn ta o kɛra wajibi de ye anw ma ni sajo yɛrɛ tun bɛ balo la a ka kumakan kun bɛ kɛ malidenw n taatɔ filɛ aw kana kɛlɛ nin janfa malidenw n taatɔ filɛ a ye kɛlɛ nin continuer fo an faso ka kunkɔrɔta sɔrɔ basigi badaa fo an faso k'o sɔrɔ o de tun bɛ kɛ a ka kuma ye ɔ n'ale tɛ yen n'an miirila ale ka kɛlen na o ka kan ka kɛ courage de ye ka don an na oui nous avons mal très mal un digne fils comme sajo kamara Fisaya oe la pati kɔmimisajɔ kamara sa pɛrete et pɛrete e nɔ mɛ ma de mɔdi bɔ keyitata de sunjatadita de tun bɛ jɔsi de wulalaji de fi de babɛnba u ye de bɛ yen de garan g ye dɔ bɛ taa dɔw wɛrɛ bɛ kun bɔ bi ale bɛ o nɔ kan kasi bila o bolo ma a yan an ka don kunnafoniw kɔnɔ k'u tɛntɛn k'u di maaw ma tasibila diyagoya don aw ka kɛ Sajo Kamara ye ka d'a kan a ye a ni di faso ale de ma ɔ armée a cɛbalen cɛbalen cɛbalenw jansan dɔ bɛ yen an bɛ o jansan an b'o lasegin k'o di Sajo Kamara ale ma n ko kura ye an bɛ sɔrɔ ka jɛmukan a kunnafoni minnu bɛ yen an bɛ sɔrɔ ka ka olu labɔ

i ye ɲininkali min kɛ an bɛ don a kɔnɔ fɔlɔ sajo kamara ka fatuli anɔnselen mali jabaraniso la mali gouvernement fɛ ka tile fila deuil national k'o ta k'o ɲɛsin ni sajo kamara ale ka fatuli ye u ka médiaw ye sira bɛɛ ta ko service de renseignement ɲɛmɔgɔ modibo kone ko o fana fatura aw bɛɛ ka taa aw ci fɛ Modibo Kone bien portant vivant baara min kalifalen don a la, a bɛ ka tɛmɛ ni o baara ye. Ni kunnafoni min bɛ a tɔgɔ la, jamana ɲɛmɔgɔw bɛ o kunnafoni ka o di. Mais aw ɲɛ b'a la kunun su la ka se bi wulada in na ma, u ye Modibo Kone ko kuma, u ye o bila parce que maa minnu bɛ u sɔn kunnafoni na, u yɛrɛ ye a fɔ u ye cette fois ci o manipulation tɛna passer parce que Modibo Kone baara min kalifalen don a la a bɛ ka ka o baara kɛ avec honneur a bɛ ka o baara kɛ avec bravoure et avec dignité a bɛ ka ka o baara kɛ parce que u ye écho min sɔrɔ a la ko a banana u ye o écho de sɔrɔ mais bana in bɛ togoya di bɛɛ ka bana ti hali bana juguman ye bɛɛ ka taa i ci fɛ a b'a ka baara la comme a ka kan k'a ka baara kɛ cogo min ka kɛɲɛ ni kunnafoni labanw bɛɛ lajɛlen ye et anw tɛna dɔn kɛ ni olu ka rythme ye n y'o fɔ u b'a la Asimi tununna a bɛ Samankɔ a bɛ Kulukoro a bɛ Bagineda a bɛ TGB a taara Afghanistan a bɛ Israël o ye kuma bɛɛ fɔ Asimi ko la u t'a yɔrɔ dɔn le général d'armée Asimi Goïta bien portant Bien vivant il coordonne les opérations dalu k'a jira la ko u bɛ ka kata ko de la u bɛ ka kata kuma ka jatigɛ k'o don anw dusukun na yaasa u ka laɲini min ye fanga bin ka se k'o fanga bin sɔrɔ mais k'a jira la ko m tɛ u bolo ko nin kɛra ka Mali premier ministre to Burkina ni o y'a sɔrɔ fanga yigiyɔgɔra olu sagoya la régime bɛna chuter u bɛ fɛ ka régime chuter régime yigiyɔgɔra fo régime bɛ ɲini ka dafiri Premier ministre tun tɛ segin ka don Mali kɔnɔ n'u tun ye nkalon fɔ aw ye Asimi yɛrɛ k'o taara Niger n'u tun ye nkalon fɔ aw ye Asimi yɛrɛ k'o taara Turquie n'u tun ye nkalon fɔ aw ye Asimi yɛrɛ k'o taara Russie n'u y'o bɛɛ sɛbɛn u ka bɔlɔlɔw kan ɔ aw b'a la ko aw ka complot ɲɛna ko aw bɛna jamana dafiri ko président yɛrɛ tununen o premier ministre bɛ ka segin ka don jamana in kɔnɔ CNT président Maliki Jaw ministre de la santé Bajalo olu ka fara ɲɔgɔn kan jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la minnu banana nin ko la ka taa u ɲɛ da banabagatɔw kan a bɛ anw ka bɔlɔlɔ sira kan an ka Facebook kan o tɛ o y'a dama hakilisigi di k'a yira aw la oui nous resterons calmes mais je vous demande d'être encore vigilants u ye nkalon labɛn u bɛ tactique min kɔnɔ i n'a fɔ wagati min na citerne jeni Bamako encerclé Bamako va tomber u ka objectif n bɛ tiɲɛ fɔ aw ye dɛ o ye o yɛrɛ de ye mais o ɲɛ de tɛ u bolo ka d'a kan an bɛ kɛlɛ min na marifa jɔyɔrɔ bɛ yen nka micro jɔyɔrɔ ka bon kɛlɛ kɔnɔ ni marifa ye donc u ye plan mun kɛ samedi attaque kɔfɛ plan nin ma se ka ka ɲɛ sɔrɔ mm. malidenw ka wulikajɔ ani mali ngolomasiri tabaw olu ka wulikajɔ fanga ma bin malidenw tora fanga kɔ kosɛbɛ ɔ de fait que malidenw mali ngolomasiri tabaw u tora kelen ye cɛ kelendenw muso kelendenw ko faso kana bin maintenant manipulation bɛ tugu parce que comme u ye coup dɔ porter an na oui c'est vrai nous avons réussi un coup

les ennemis seront vraiment surpris min bɛ sen na an tɛna an da don la k'o ɲɛfɔ u ye plan minnu bɛ sen na mais jamanadenw hakili sigili ni tiɲɛ kuma ye an bɛ o kɔni fɔ maintenant u kɛlen ka o kumakan cɛjugu kolon labɛn objectif bɛɛ ye o dɔn fanga ka se ka ci mais aw hakili sigi ma aw ye premier ministre ye a ye santé président ye a ye comment dirais-je ministre de la santé u ka visite eh, eh, minnu banana la au-delà premier ministre nana ka conférence de presse fana kɛ conférence de presse min a kumana l'illustre disparu le regretté défunt patriote qu'il était qu'il a été Sadio Camara ka kuma o fana ka tila ka o labila ni masa ala yɛrɛ ye kuma min fɔ jɔnfɛn bɛɛ danfɛn ni bɛɛ bɛ saya nɛnɛ oui n bɛ min fɔ mɔgɔw ye o ye anw ka kunnafoni personnel de ye ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna saya u b'o de kɔrɔ dɔn seginkɔ ye bɛɛ ka bɔ o kɔnɔ o kɔni yan u pɛrɛnnen don saya de kan tout comme Sadio tout comme tous ceux-là qui ont perdu leur vie nin kɛlɛ kɔnɔ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fana pɛrɛnnen don de kan ni retour maintenant u mago bɛ jumɛn na anw yɛrɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ c'est pourquoi u y'u ka communication ye u ye nkalon labɛn ko Asi min de ye nɔ don n moribugu ko de ye nɔ don n malikɛja de bɛna kɛ perez ni bɛɛ de ka kuma ye pur que anw yɛrɛ ka sigi ɲɔgɔn na u mali z dɔw bɛna o psi kɔnɔ mɛ n bɛ fɛn dɔ fana fɔ aw ye caman bɛ k'i yɛrɛ kɛ an dɔ ye i tarawele a bɛ e nimi WhatsApp kɔnɔ Facebook kan TikTok kan u bɛ k'u yɛrɛ kɛ an dɔ ye comme si mali yɛrɛ de ka di u ye mais ils sont avec ennemi u ni ennemi de bɛ baara la u ye ja dɔ labɛn vocal ka réseau fan bɛɛ minɛ n'a ye u y'a daminɛ sɔrɔ ni WhatsApp de ko mali ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ ka kuma ko irisiw y'an janfa AES tɛ foyi ye n'o y'a sɔrɔ an ni faransi de tun don n'an ni CEDEAO de tun don

ni réunion ma kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye nin audio mɛn bɛɛ ka t'i ci fɛ kelen audio wɛrɛ b'u bolo non moribabugu sanankɔ ɲamana kulunin kɔ bamakɔ dafɛdugu bɛɛ tɔgɔ b'u bolo audio fana la whatsapp la ka yaala an yɛrɛ ye banbaganciw ye restons vigilants mais u ka nin kuma ninnu n'a cira i ma n balimakɛ n balimamuso i kana a ci mɔgɔ ma ça fait partie de leur plan ça fait partie de leur jeu an ka bin jatigɛ kɔnɔ fo k'an ka troupe démoraliser i n'a fɔ u sera ka ko modèle janfa modèle min don faso in ma 2012 ka troupe bila miirina kɔnɔ ka troupe bila waleya kɔnɔ waleya min b'a to u yɛrɛ bɛ kɛlɛ de jɔ pewu jamana in ka kɛ juguw sago ye f'u kana fanga ta ne ye nin kuma fɔ depuis attaque ma se attaque don ka kuma fɔ attaque dugusɛjɛ ka kuma fɔ premier ministre nana segin a kan sɔgɔmada in na u tun mago bɛ ka pouvoir yɛrɛ de ta ka fanga yɛrɛ de ta an tɛgɛ fila sirilen jamana k'o da kɔ ka taa an di faransi ma ka taa an di algérie ma accord d'alger an ka kɛ bilal ag chérif ni alghabass intallaw ka taa an di olu ma an tɛgɛ fila sirilen an kɔ ce qui n'a pas marché hypothèse fɔlɔ maintenant u ye nkalon minnu fɔ benito ko audio kɔnɔ ni o kumakan ta ni modibo kɔnɛ ta f'i ye k'o bɔ a la t'i ci fɛ baara min kalifalen don a la ale bɛ a ka baara la quoi maintenant peut-être n ye min fɔ kunun ni ma bon mais c'est tout compte fait labɛn dɔw bɛ ɲɛmɔgɔw bolo u ka kan ka tila ka labɛn min da jamanakɔnɔdenw tulo kan o bɛna da jamanakɔnɔdenw tulo kan n m'a fɔ bi n m'a fɔ sini Pour que mɔgɔw kana taa don fɛn wɛrɛ kɔnɔ maintenant an bɛɛ lajɛlen ka to hakili kelen de parce que ennemi mago bɛ jumɛn na bi anw yɛrɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ anw yɛrɛ fɔlen ɲɔgɔn kɔ alors maintenant n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ an bɛ ɲɔgɔn accuser n'an ye ɲɔgɔn accuser u b'u sago sɔrɔ an na u ye kuma lase jɔn ma o la n'i ka ɲininkakali sera a ma o ye général gamu gouverneur de kidal u yɛrɛ ka médiaw u yɛrɛ taara non an ye min fɔ cɛn tɛ gamu ma sa mais gamu bɛ gawo le di dɛsɛ u tɛ gamu yɛrɛ yɔrɔ dɔn i m'a mɛ seli foyi da ko ga bɛ gawo i m'a mɛ seli foyi da ko ga bɛ ani fi i m'a mɛ seli foyi da ko ga bɛ kulukuru i m'a mɛ seli foyi da ko ga bɛ bamakɔ u tɛ gamu yɔrɔ dɔn pa que gamu yɔrɔ dɔn baliya de y u ma jigin wɔɔrɔ ye fɔlɔ pa que sa de ko adi gamu ka pan bɛɛ

mais tellement u t'a fan kelen yɔrɔ dɔn u bɔra o fana ka sayako kuma kɔnɔ aa ko fana dɔn k'a bɛ balo la mais k'a yɔrɔ bɛ yɔrɔ min k'o ma dɔn maintenant quoi cartouche dɔ de b'u bolo u ma bɔ u ka jeu kɔnɔ faso in dafirilen ka fanga in bin ka fanga dɔ ta k'o cooko mali kun na u ma bɔ o jeu kɔnɔ n'i y'a ye ko tɔnbuktu n'i y'a ye ko gawo nin si kana bali la mais ne bɛ jama hakili sigi ni kuma dɔ ye o wulibali ye n bɛ se ka ka o fɔ mais mɔgɔ tɛ fɛn bɛɛ fɔ surtout an bɛ temps de guerre yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de kɔnɔ hiver noir yɛrɛ yɛrɛ i bɛ min fɔ an b'o de kɔnɔ bamakɔ dafɛ dugu bɛɛ patrouille intensifiera depuis 16 heures an bɛ ka kuma il est 17 heures à Bamako émission in bɛ bila yɛrɛ mun t'o dɔn il est 17 heures à Bamako depuis 16 heures patrouille mixte laban dɔw ka bamakɔ aw aw ye taa aw ci fɛ aw kana bila jatigɛ kɔnɔ mais n'aw b'aw ka ciw kɛ soyez vigilants n'a ye siganama min ye a ye o maa kofɔ c'est le message qu'on peut dire mais dɔ bɛ an bila jatigɛ kɔnɔ jatigɛ ka an bila fɛn na fɛn min man ɲi faso ma cɛ si kana sɔn o ma le Mali demeurera toujours le Mali restera un et indivisible mais ne ka question hali bi ka na kidali situation chef d'état major général yɔrɔ u ye nkalon tigɛ k'o fana yɔrɔ ma dɔn ɔ olu bɛ k'o nkalon tigɛ tellement u tɛ kunnafoni dɔn anw ka cɛdenw ka ko la u balila u y'o ye ORTM na et lorsque u y'o ye ORTM na u y'a sɔrɔ u ye audio min labɛn o y'o o audio o y'o o o ɲangi oui Kidal ville Kidal région tɛ dɛ Kidal ville an ye articulation kɛ yen sɔrɔdasikan na

joli ani ɲɛji ka d'a kan an ka cɛdenw joli na bɔ an faso tɛ to Allemand sagoya la faw baw kɔrɔmuso dɔgɔmuso balimaw ɲɛji na bɔ ko dɔgɔw ni kɔrɔw ni faw tora kɛlɛda la angilɛw kana kɛ Allemagne sago ye n bɛ se k'o layidu de di aw ma an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛɛ nin bɛ to a la an tɛ kɛ mɔgɔ sago ye oui an fana ka cɛdenw b'o bolo ma situation o situation mana présenter aw la aw kana bila jigitigɛ kɔnɔ situation o situation mana présenter aw la aw kana bila jigiwaaro kɔnɔ cɛ minnu bɛ an bolo sa n b'o fɔ ni da camancɛ ye den kelen tɛ a la min pɛrɛnnen tɛ saya kama faso ye u ye propagande labɛn ja dɔw b'u bolo yan ye azawadi de ye N bɛ kuma fɔ bi ka nɔgɔ bɔ a bɛɛ la bi ye nin ye azawadi de ye e sara ye joli ye wa bi naani wa bi duuru irisiw miliyari de bɛ ka di olu ma miliyɔn de bɛ ka di olu ma munna e bɛ na kɛlɛ la yan i man kan ka se yan c'est une façon d'essayer de démoraliser amener les troupes à abandonner les postes amener les troupes à abandonner le combat pour que fasow bɛ se ka kɛ u sago ye donc Moti an bɛ tan Sevare an bɛ tan Gawo an bɛ tan Tɔnbukutu an bɛ tan oui u bɛ se ka marifa daburu kɔrɔta mais cɛ minnu ka marifa daburu jigintɔ don o tɛ anw fana ye et mɔgɔ si man kan ka sɔn an ka bin u ka o piège de kɔnɔ hali bi kunnafoni boloma yɔrɔ Sadio Kamara ka so yirala maa min fɛ bɛɛ bɛ k'o kunnafoni ta bɔlɔlɔ kɔnɔ janfa a kɛra cogo di ani dafɛ dugu ani kɛrɛfɛ dugu ani kɔgɔji kɔfɛ dugu oui minnu yera kɛnɛ kan bamakɔ kɔnɔ sevare kɔnɔ kidali kɔnɔ u ye drone kamikaze min utiliser Drone kamikaze in maa min ye a formation kɛ u kun, a maa dɔnna maa min ye parce que dɔw ɲɛnama minɛna an fɛ mɔgɔw kana ɲinɛ o de kɔ formation u y'a bɔ Ukraine kɔnɔna o la ni OTAN ka formateurs olu de y'a formation ka a gosi u kun, ni aw hakili b'a la ɛɛ u ka drone minnu ni u bɛ a baara kɛ a a dɔ labɛnbaga an kɛlen ka Ukraine di i ma mɛ faransi ani otan agent spécial dɔw olu de donna ukraine kɔnɔ ka formation ka a kɛ u kun a bɛ san kelen bɔ iknan atayer ale tɛgɛ dara ale kan niger frontière la ani nigeria cɛ ale tun ye fla groupe terroriste a maa kolo girin o dɔ ye a tun bɛ k'a essayer ka mun kɛ drone ale ni forofɛn k'a essayer k'o ladon ale minɛna ni ten cogoya ye ni aw hakili b'a la ɔ minɛn minnu tun bɛ a bolo sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ nana ye ukraine ka tɛmɛ ni nigeria ye faransi y'a di ka don ɔ tubabu ka kunnafonidila de bɛ ka nin bɛɛ ɲɛfɔ dɛ nin t'anw yɛrɛ ta ye cette fois-ci dɛ philippe frey olu yɛrɛ ka kunnafonidila tubabu yɛrɛ ta o de bɛ ka nin ɲɛfɔ ɔ o y'a sɔrɔ ko a tɛgɛ o tun nana bana février kalo o tile tan ani saba a evacuera ko ka taa ni a ye moritani ka kɛɲɛ ni o accident ye a soignéna faransi ka denw de fɛ faransi ka base kɔnɔ moritani dugukolo kan et ça c'est philippe frey journaliste français min bɛ ka ka nin bɛɛ fɔ dɛ après l'attaque k'olu ka dugu nɔ b'a la u ka dugu ye min kɛ c'est lui même qui dit ça donc e maliden jugu min bɛ kuma wɛrɛ kɔnɔ an bɛ e ka taa ni i kungo ye écoute a ka révélation tɔw lamɛn dɛ a ko a kun associélen don jɔn na

o de tun don bi ni o yɛlɛmana ka kɛ FLA ye donc a ka fɛn tɔw a b'olu expliquer mais cette fois ci o t'an an an an an interesser mais k'a jira coalition min jɛra ka attaque kɛ Kidali kɔnɔ coalition min jɛra ka attaque in préparer fo AES communiqué yɛrɛ da sera o ma coalition min jɛra ka nin bɛɛ lajɛlen planifier coalition don min ni u dɔnna u yera nɔgɔ ti a la Faransi aliziri moritani nin bɛɛ dɔ dɔɔnin bɛ nin janfa la mɛ o tɛ anw dafiri o janfa o tɛ a to anw bɛ yɔgɔyɔgɔ u kana da janfa ma min ka bon ni janfa ye u ka o labɛn mali a jɔlen bɛ to ka kunnafoni kuncɛ min bɛ u bolo miirina min bɛ u la kuntilenna min bɛ u la o dɔnnen n'o o ye ka se ka révolution ka a lajɔ parce que ko asimi goyitaw ye tubabu ka na bɔn kuma in k'a fɔ ten bɛɛ k'a faamu miirina min bɛ u la ka se ka mali tɛgɛ tɔnɔmi ka da a kɔ ka taa an don accord kɔnɔ accord min bɛ an faso tila ka taa an don accord kɔnɔ accord min bɛ faso den dɔ fisaya ni faso den dɔ ye i n'a fɔ accord d'alger tun y'a kɛ cogo min k'an tɛgɛ fila tɔnɔmi ka don an kɔ ka taa an di maaw ma minnu bɛ an kɛ jɔn ye maliden man kan ka sɔn o de ma bilen sajo kamara tolen kɛlɛ la a ni tora ko an kana sɔn o jɔnya de ma ale sɔnna a ni ka to ko an kana sɔn faso ka kɛ juguw sago ye faso ka kɛ fasodenw yɛrɛ sago ye alors complice interne minnu bɛ yen siwiliw la politikimɔgɔ kɔrɔw la bɛɛ dɔnna bɛɛ jira fo ka taa se kiiritigɛla kɔrɔ dɔ ko kone ko a la serifu fo k'a fɔ ko ataki min kɛra banbaganciw fɛ k' a ɲɛna k'ale bɛ a féliciter an badenw a jɛyara aw ɲɛ kɔrɔ k'a fɔ fanga de ko bɛ u ye fanga suguya jumɛn u bɛ fanga ta ka an faso ta ka taa di tubabu ma jama kan ka kɛ ni o de ye sɔn kan ka kɛ ni o de ye ka bɔ kuma la ni an sera niveau min ma sankara ka slogan o de ye an bɛɛ lajɛlen ye o de ye an tagakan ye an bɛ sunɔgɔ ni o ye an bɛ wuli ni o ye an bɛ baabu kɛ ni o ye k'a fɔ mɔgɔw ye bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi u filɛ katakata kan mun na non cɛdenw bolilen don bamakɔ encerclélen don bamakɔ bɛna tomber asimi bɛ min non fanga bɛna dafiri u yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn janfa a ye taa o ci fɛ ni fanga mɛ tun tɛ a bolo abulayi jɔpu abulayi mayiga tun tɛ bɔ burukina ka segin ka na mali kɔnɔ ka conférence de presse kɛ ka taa bɔ banabagatɔw ye ni o y'a sɔrɔ abulayi mayiga ni kunnafoni tun ye u jugu bɛ ka min ɲini ni jugu tun ye o sɔrɔ donc ka bɔ kuma la ni min ye an bɛ o lamɛn an bɛ bɔ